ndị be anyị ndewonu abụ m Amalinze JJ Azị biko onye mụ na ya nọ n'ọgbọ bụ omenka ọkammụta Ejike Eze nke bụ onye ukwu omenka onye ukwu omenka bụ onye isi ndị otu ụwa ndị Igbo onye ukwu omenka biko nnọọ n'ajụjụ ọnụ anyị ndewo ah, nwoke ọma Amalinze ekele m daalụ nna biko kedu ndị bụ ndị otu ụwa ndị Igbo
daalụ um, ụwa ndị Igbo bụ otu ọrụ ha bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo o nweghị ihe ọzọ ụwa ndị Igbo na-eme na-abụghị ịhụ na asụsụ na omenala Igbo na-aga n'iru dịka asụsụ ndị ọzọ nna daalụ
amara na o nwere ihe mmemme na-abịa n'ihu kedu ihe bụ ihe ahụ ndị otu a na-akwadobe imenụ ihe anyị na-akwadobe ime n'ụwa ndị Igbo bụ nzukọ zuzugbe nke ụwa niile nke ga-akpọkọta ọnụ ọtụtụ ndị odee ndị ọkammụta ndị aka siri ike n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ka ha gbakọta ọnụ n'otu nzukọ a wee tinye ọnụ n'okwu ịhụ otu asụsụ Igbo ga-esi wee na-aga n'ihu ndị ọkammụta dị iche iche si mahadum dịgasị na Amerịka na Kanada na Naịjirịa nakwa ebe ndị ọzọ etinyego akwụkwọ maka ya bụ ọgbakọ nke a ga-eme na Nọvemba dị mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asaa ruo iri abụọ na asatọ 2020 nna deeje maka ka i si za m ajụjụ mana a na-ekwukarị maka asụsụ na omenala ndị Igbo biko kedu ebumnuche ndị otu a n'iwepụta ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo ka ọ na-adị elu
ndewo ebumnuche anyị bụ na anyị ga na-eme ihe nchọcha dị iche iche nke ndị bekee na-akpọ research wee na-edepụta ya edepụta na-etinye ya n'akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche Hmm. ma ndị a na-agụ na mahadum ma ndị a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ ndị obere ndị ọzọ ma ebe a na-azụpụta ndị nkụzi ka ndị Igbo niile na ndị ihe gbasara asụsụ Igbo na-adị mma na-agụ ya Hmm.
asụsụ Igbo o nwere nsogbu um, ka m maranụ ụma jụọnụ mm, ka m mara ụma jụọ mm.
ndewo ah, iji kwuo eziokwu ah, o nweghịkwanụ asụsụ na-enweghị nsogbu nke ya mm-hmm. ah, asụsụ Igbo anyị nwere ebe o riri mperi mana ihe o ji rie mperi abụghị na asụsụ na onwe ya na ọ anyị bụ ndị Igbo na onwe anyị otu anyị si wee were asụsụ anyị onye kpena ya bụ otu ihe ndị Ụwa ndị Igbo na-agba mbọ ka anyị tụgharịa maka na a sị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ya kporo ahịhịa anyị chọrọ ka ndị Igbo niile na-asụ Igbo ka ụmụaka Igbo na-asụ Igbo maka na ọ bụrụ na ụmụ anyị anaghị asụ Igbo asụsụ anyị ga-eso n'asụsụ ndị nwụrụ anwụ mana chineke agaghị ekwe ka ngwere gbaa ajị nna DJ em biko kwa o nwere ihe i kwuru mgbe gara aga i kwuru maka Igbo zuzugbe o nwere ya na-akpọ ya zuzugbe na-anụkwa Igbo izugbe ọ gịnị bụ zuzugbe ma ọ bụ izugbe asụsụ ọbụla asụsụ mba ụwa niile a na-enwe olundị olundị bụ ya bụ ọ bụrụ na ị bụ i si Enugwu dịka mụwa bụ onye Udi na Enugwu otu anyị si asụ Igbo na otu onye si Imo maọbụ Anambra maọbụ Ebonyi si asụ nwere ike dịtụ iche ya ndị ọbụla nwere olundị ha nke ndị bekee na-akpọ dialect mana a na-enwezi nke jikọzilụ obodo niile ọnụ mba niile na-asụ ya bụ asụsụ a nke a ka a na-akpọ izugbe ya bụ standard ya bụ na ị bịa n'Igbo anyị kwuo asụsụ anyị kwuo maka Igbo izugbe ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ standard dialect ọ ụdị a ka a na-akụzi na mahadum ụdị a ka ị ga-anụ na redio ụdị a ka ị ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ dị iche iche ọ bụkwa ụdị a ka m na-asụ ugbu a maka na ọ bụrụ na m sụba ka anyị si asụ n'Udi ọ ya-adị iche ah, izu- izugbe bụ nke a na-asụ ka onye ọbụla ghọta nkọwa a ị kọwara maka em, na ka ị sị na ọ bụ ya ka eji akụzi na mahadum na ọ bụ ya ka eji ak- ekwu okwu na redio ana m anụkwa ya dịka na mba Amerịka ebe anyị nọ e nwere southern dialect nwekwa Ebonics nwekwa asụsụ ndị ọzọ mana ha na-akọ akụkọ na redio maọbụ na tv onyonyo tv na o nwere ụdị bekee ha na-asụ dịwaga iche na nke ndị ọzọ ya na Igbo izugbe ọ bụ otu ihe otu ọnọdụ ka ha nọ ọ nya ọ nya bụ ihe anyị na-ekwu ọ nya bụ ihe anyị na-ekwu mgbe ọbụla ị na-anụ onu- ọ- onu ndị na-agụpụta akụkọ ụwa na redio ihe ị na-anụ na-abụ Igbo izugbe Ah, maka a sị na ah, igbo na-asụ n'onu n'onu ma ya kwaa ụkwara ọ bụrụ otu
Ee, ka a bịakwa o nwekwara ihe ọzọ nwere ike ịgba ndị mmadụ gharị em ọ gụwa bụ mmanwụ na- n'asụsụ igbo ya bụ gụwa ka a ga-ajụ ị ga-enyere aka ka ndị mmadụ ghọta maka ụfọdụ ndị na-asị na na ha amaghị asụ igbo izugbe ọ bụ iwu bụ na onye ọbụla ga-asụ ya
ndewo ajụjụ a magburu onwe ya ọ bụghị iwu na onye ọbụla ga na-asụ igbo izugbe daalụ nna
ebe ọbụla i si sụba asụsụ ebe i si kụzielu nwa gị asụsụ ebe i si mana a bịazịa ebe anyị gbakọrọ ọnụ dịka ọha na eze ebe anyị gwara ọgwa ọ ga-adị mma ka onye ọbụla sụọ nke onye ibe ya ga-aghọta anyị bịakwa n'ihe anyị ga-ede ede n'akwụkwọ anyị ga-ede nke izugbe ya bụ ụdị nke a na-ekwu maka ya a na-akụzi akụzi nke onye ọbụla ga-aghọta ya bụ ị nọrọ ebe ndị na-aghọta ihe ị na-asụ olu ndị gị ị na-asụ dị sụọ olu ndị o nweghị ihe dị njọ na ya mana anyị debe edebe ka anyị dezie igbo izugbe ị kọwapụtago ihe niile ya bụ na ndị mmadụ aghọtago anyị agaghị na-enwe nsogbu maka ihe gbasara asụsụ Igbo daalụ onye ukwu omenka Em, nke ọzọ bụ